mgbe onye mere nne m ajụ a na-ekwu that na nwaanyị nyụọ ụra tete na ọtụ ya na-esi isi ọ wụ na onye ahụ dị very neat ma bịara asịkwa because o wee enwechala m the experience ọ wụ nwoke ga-ebu nwaanyị till dawn the thing a ga-esi isi in the night so ọ ga-emegide mara mabara amara agwazi the person o nwere ike a girl dị 20 years hie ụra tete o nwere ka ushi ya ga-adịcha iche onye 30 years hie ụra tete ushi ya ga-adị iche onye 60 years hie ụra ushi ya ga-adịkwa iche but m sị ka m jụtụ gị ike nwaanyị ọ na-eshi ishi ma o teta ụra in the morning ọ dị possible Okay, yes, ọ dị possible because ọ depend the last time m gwara gị ọ depend kpa nwaanyị ji lezie onwe ya anya ọtụ nwere grade by grade e nwere ọtụ ndị 1000 nwee ọtụ ndị 500 nwee ndị ka 1 million yes ọtụ nwere level by level ị hụ onye ka gị ị ga-ekwe na onye a ka gị normal e nwere ụmụ nwaanyị ndị na-eji 150,000 treat infection e nwere ụmụ nwaanyị ndị wụ every three months they go for check up they check their health ịghọla ị ga ịgwa m sị m were 300,000 jee check up jee check onwe m for two months checkịa m ahụ m niile ọ dị okay ma ọ bụ ma ọ dịkwa okay mụ na onye na na ọtụ 1000 ma onye just mụ na admission awụ the same why onye na-ejebeghị hospital na na-eje hospital mee fronta ọtụ ya anaghị eshi ishi ihe na-ada niile eje ọ gara mmebi na like now ụmụ ụmụ nwoke na-ehi ụra nyụọ ụra in the morning because nwoke ọbụla tetara ụra amụ ya na-eke ahụ adịghị ya nwoke ọbụla tetara ụra 5 a.m. 6am ihe o ji bụrụ nwoke e-ginger mara na ahụ dị onye ahụ now nwaanyị ọbụla nyụrụ ụra like this now ị ma some na-eyijikwa tight enye ụra some na-agba ọtọ enye ụra so nwaanyị ọbụla nyụrụ ụra tete ya bụrụ na ya na nwoke yiri ịma ọ mgbe nwoke mgbe ahụ nwoke tete 5am tinye something o si isi o nwere ike ịda no matter na ọ treatiri nwaanyị ma ọ treati ee nwaanyị nwaanyị nyụọ ụra agwara m gị na ọtụ ọbụla shiri ishi bụ infection ọ ga na-esi isi ọtụ na-ebi awọ ọtụ na-ebi awọ like amama like egg yolk ọkwa ịma egg yolk ah, ezigbo ọtụ dị fresh nwanne o ji ebi awọ ọ ga na-esi isi ọtụ ọbụla shiri ishi bụ infection ya niile eti ndị Igbo sị eh, ushi ọtụ eh, ụtọ ya ọ wụ awọ ahụ ka a na-ekwu okwu ya ah. Jehova. Ọtụ ọbụla ị hụrụ shiri ishi, onye ahụ enwe ahụ oji, take her to hospital. This is Ah, coming from me and it's the truth. Ọtụ ọbụla kwesiri ibi awọ, eh, for example, i bilie in the morning, i tie aka n'ike gị sị ka ị saa ike gị, mm, ị ga-ahụ pure white dịka in ovulation, ọ Mm. naghị eshi ishi enyi ọ na-ebi awọ. Mm. As a good woman, ị chọrọ ịsa ị ga-eti aka n'ike gị, sapụ ike gị. So meanwhile, where you don't put your hand, n'ime ike gị saa ike gị dirty ya na-emenụ dey accumulate that place abi so o nwere ike mgbe ọbụla gị na ya chọrọ ịnọ ọkpa na-eshi ishi ha ha wụọ normal ishi normal ishi ọkpa ụwọ n'ebe ahụ ama mgba ndị ke ndị ka ọzọ na-eshi because ọrịa kpagbu oge ọrịa na-akpagbu gị eje ụlọ ọgwụ jee lezie onwe gị anya ọ bụrụ na ebe ahụ na-eshi ishi awụ the same that means nwanyị nwanyị ọbụla dị okay eteta ụra ọ bụ aghọ ka ọ ga-ebi ka aghọ ka ọ ga-ebi yes aghọ ahụ sef wụ mgbe i tinyere he something inside ọwụ mgbe ị nọ ọ dị n'ọnọ normal